ili ndi chenjezo limene likupita ku chipani cha utm this is a prophetic warning ndikulankhula pano ngati mneneri pambuyo apa ndidapereka uneneri kunena kuti ndikuona mkangano kusamvana mchipani cha utm kwa amene mumatsata zimene ndimalankhula ndiye muyang'ane zimene zikuchitika pano pakuli chimpwirikiti kwambiri ndipo ndidaperekanso uneneri kunena kuti ndikuona ndikuona a Michael Usi atafika pa mulingo onena kuti adachotsa anthu ena mchipani uneneri umenewo sudakwaniritsidwe koma kumene zikulowera kupanda kusamala kwambiri mutha kwaona ataluza control nkunena kuti akuti akuti akuti akuti ndikuwachotsa mchipani chifukwa kwa nthawi yoyamba ndaona a Michael Usi ataima poyera nkunena kuti mkati mwathu zinthu sizili bwino atalankhula zinthu zina pa interview so kupherezera zimene ndidakupatsani kumbuyo kuti ndikuona mpungwepungwe mchipani cha utm ndiye ndikufuna ndipereke tsogolo la chipani cha utm chenjezo langa ndi lonena kuti chipani cha utm mukufunika musamale kwambiri mukapanda kusamala chipani chanu chionongeka mukapanda kusamala chipani chanu chionongeka mchifukwa cha chani ndikupereka prophetic warning iyi chifukwa ngati kungachitike kuti uh, ngati kungachitike mwachitsanzo kuti mukupanga misbehave ndikufika pa mulingo onena kuti vice president amene ali a Michael Usi ndikufika potuluka mchipani cha utm ndikukayambitsa chipani chawo mudziwe kunena kuti kukhala kugwa kwa chipani cha utm zidachitika kunena kuti nthawi imene malemu a achilima ali ku dpp a dpp ankayesa ngati kuti achilima palibe chimene akhoza kuchita atatuluka ndikuyambitsa chipani chawo anthu ena adawalondola ambiri kunakhala ngati dpp yagawanikana chifukwa anatenganso anthu ena a dpp inaluza mphamvu now utm chimodzimodzi kukachitika kunena kuti uh, ngati kungachitike kunena kuti a Michael Usi nkuyamba chipani chawo chifukwa cha misbehave imene anthu akupanga mchipani pakhala kugawana anthu ena ambiri apita kwa vice president anthu ena apita mbali inayi and musanyangi- musanamizidwe chifukwa munthu amene ndi vice president akayambitsa chipani chimakhala ndi mulalo ndekuti chipani chimene akhoza kuyambitsa a michael usi chitokhala champhamvu kuposa utm zimenezo nzofunika kusamala kwambiri so pakhale kumvana pakati panu ngati pali zinthu zoyenera kukambirana mukambirane otherwise chipani chikhoza kuonongeka chipani chikhoza kuonongeka ndilankhule za dpp tsogolo la chipani cha dpp kupanda kusamala kwambiri akadzangoti mwina achokapo mulungu awatenga a peter mutharika zaka zikubwerazo kutsogoloko chipani cha dpp sichidzakhala ndi mphamvu kwambiri chifukwa choti kuli ulamuliro ngati wa dictatorship kulibe, kulibe ula- ulamuliro wa democracy mu chipani chawo now chipani chimenechi akadzangoti amwalira a peter mutharika dzaka zikubwerazo chidzakhala chipani chimene sichidzakhalanso ndi mphamvu chidzakhala chipani chokokerana chidzakhala chipani chokokerana ngati mmene ilili nsalu wina akuti yanga wina yanga wina yanga wina ali uku akukoka nsalu wina uku nsalu wina uku nsalu wina nsalu basi idzapeza kuti yang'ambika pakati nsalu imang'ambika pakati mukamakokerana so ndi mmene idzakhalira chipani cha dpp so vutonso limenelo lufunika ku chipani cha dpp likonzedwe kuti chipani chisakhale ndi mphamvu kwa munthu mmodzi otherwise akadzangoti achoka a peter mutharika mulungu atenga chidzakhala chipani chimene si- sipadzakhala kumvana ena azidzati ife tifuna izi ena tifuna izi ena tifuna izi ena tifuna izi zotsatira zake chipani chidzakhala chobalalika chidzangokhala dzina chabe chidzakhala ngati mmene ilili udf panopa udf idali yamphamvu pano idangokhala dzina chabe udf singayime payokha nkutenga kuwina chisankho so zipani zonse ziwiri izi utm dpp musamale kwambiri chifukwa otherwise zipani zanu zitha kutha ngati nsanza this is prophetic warning zimene ndazilankhulazi muzilembe papepala ndikubwerezanso zimene ndazilankhulazi muzilembe pa pepa pena pake muzilembe ndi mudzizipempherera because otherwise nzinthu zoti zikhoza kuchitika nde kufunika kusamala kwambiri utm musamale kwambiri mupempherere mgwirizano pakati panu kuyanjana pakati panu ngati kusagwirizana kumene kulipo ku ku utm kungapitirire ndikuona a michael usi ataluza control pa mulingo wonena kuti ndikuwachotsa kuti mchipani ndikuwachotsa kuti mchipani ndikuwachotsa kuti mchipani chifukwa choti ndi munthu oti ali, ali, ali ngati president so pakhala ngati magawano mapatuko zotsatira zake zikhala ngati mmene adachitira akondwani nankhumwa ndiyapita muthalika zotsatira zake akondwani nankhumwa anangoyambitsa chipani chawo so zikufunika kusamala kwambiri a chipani cha utm ili ndi chenjezo limene ndalipereka chenjezo lake ndi lakuti kusamvana kumene kuli mchipani cha utm kutha kupangitsa chipani cha utm kumwazika oro kungokhala chipani cha dzina chabe kungoti idali utm kudali utm zotsatira zake chikhala chipani chopanda mphamvu nde pakhale kukambirana kuti zonse zikhale bwino chifukwa malo amene pali makangano mulungu samakondwapo ayi mulungu adalitse dziko la malawi odala akumva chimene ndalankhulachi pakhale kumvana pakati panu a utm komanso a dpp ambuye akudalitseni timakukondani komanso timakupemphererani ambuye apitirize kukhala nanu shalom